Hello ndị be anyị ndewo nụ ọ wụnụ Ihedi nwa afọ Igbo abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa iwetara unu ahụike ndị Igbo ihe anyị ga-eleba anya kwutukwanụ n'ụbọchị nke taa bụ ihe a na-akpọ okpomina ma ụfọdụ akpọ ya ọrịa ọkpụkpụ nke ndị oyibo na-akpọ rheumatoid arthritis so n'izu ụka nke gara aga ihe anyị kwuturu maka ya bụ osteoarthritis so osteoarthritis osteo meaning bone ọkpụkpụ so osteoarthritis ọhụ bụkwanụ ndị bekee asụ wear and tear so ọ na-adị emetụtagwo ọkpụkpụ na-evu ivu you know dịka ma olu you know ma ikpere ma ukwu so eji ma vuogwo ihe o maọbụ kwọọgwo nwa o maọbụ gaagwo ije hi ukwu maọkwanụ ndị na-agbagwo bọọlụ maọbụ ihe egwuregwu dị iche iche you know ha na-eyuzu joint ha ọhụ njiji ọhụ hi ukwu karịa so ha nwere ike Uh, mgbe ha metawa dimkpa ha enwuo osteoarthritis so but nke taa kwana nke a na-akpọ rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis ọhụ bụkwanụ mgbe ahụ mmadụ bịarụ lụsịwahụ onwe ya ọgụ na-alụsị joint ọhụgwọ bụ njiji ọhụgwọ nga ọkpụkpụ na ọkpụkpụ gbakọtara nga ọhụ njiji ọhụ bụnụ joint so ọ na-eme ihe ihe ahụ anyị atụ anya bata n'ahụ you know ahụ anyị alụsị ya ọgụ chụpụ ya you know jisi ike lụọ ọgụ lụọ ọgụ even mgbe ụfọdụ mmadụ you know ike agwụ ya maọkwa na ihe nwee fever ma ọ wụnụ but ahụ gị lụga ọgụ ka ọ lụfụ ihe nwa ọ ya mere ihe ndị ahụ ji eme n'ahụ mmadụ maọbụ mmadụ merụ ahụ ị ma ya ọ zaa aza so ihe na-alụsịgasị ihe ọjọọ ahụ batara ọgụ agbakọta dị ebe ịlụsị ya ọgụ but abịa na nke rheumatoid arthritis so ahụ mmadụ ahụ abịa na-alụsị njiji njiji maọbụ joint ahụ ọgụ ọ bụkwanụ na ọ ma ụma na-eme you know kama ya mewehụ ihe ọhụ and ya na-eme mgbe ọbụla mgbe ọbụla mgbe ọbụla mgbe ọbụla so ya bụhụrụ ọrịa jọgburu onwe ya na njọ ihe mekwanụ o ji achọ ịlụsị ọgụ ọhụ bụ na mgbe ụfọdụ ihe nwere ike ịkpata uh, rheumatoid maọbụ okpomina ọhụ bụ ihe a na na-akpọ genetics ya bụ nnọọ ihe na-aga n'agbụrụ so ọ bụrụ onye nne nne ha ma nna nna ha ma nne ma ọ bụ nna ma ọ wụnụ nwere rheumatoid arthritis bụ okpomina ọhụ onye ọ bụ nwere ike ime ya inwe ya so hormonal changes you know ma imbalances nwere ike ịcause ya so ihe ndị ọhụgwo nọ n'ahụ anyị na-ehelp ịlụ ọgụ ọ dụ otu ha si megwe ya you know nwere ike ịcauseụrụ mmadụ ya kpatara mmadụ okpomi na ọnwa bụ rheumatoid arthritis as you know otu ọkwa exposure maybe environmental factors you know ihe nọ n'ikuku ihe nọ you know nwere ike ịcause ya ma ọ bụ you know ka m were ya ka m just were for example maọbụ nga a na-aburn ihe na-ewefụta anwụrụ ọkụ ọjọọ mhm, ihe ọhụ bụ example m nwere ike inyetu na-ewefụta mmadụ a na-ekuru ihe ọhụ ha otu ihe ọhụ adụchagwuo mma ọ bụrụ na ị nọ nga oke ikuku ọjọọ na-afụta onye ọ bụrụ na ọ ya-adụrụ ya mfe ya ekpuchie imi ya so ihe dụkwa njọ bụ cigarette kwa cigarette smoking ọ bụgwa na ya kwa anwụrụ ọkụ ọjọọ nọ na-afụta so ọ bụ ma ahụ mmadụ nwere ike kuru ya so ụmụ ihe niile ọhụ e tikọta ya ọnụ ọ bụrụ onye ọ dụ mbụ ọ dụ n'agbụrụ ha you know so then o nwere ike volie rheumatoid arthritis ọ but uh, ndị ihe mmụta enyochana nyocha ọ bụ just otu mkpụrụ ihe nwere ike ịcause ya you know ihe dị iche iche so o nwe nnọọ ihe mmadụ nwere ike just kpa aha sị ọ bụ ya nwere ike ịcauseịrị onye you know nkọ so ọ dụgwosi iche iche ihe nwere ike ịcause ya but ihe niile ọnwa ihe like genetics hormones and environmental factors bụ the main thing you know ihe dụ n'agbụrụ you know maọbụ ihe dụ n'ahụ anyị maọbụ ihe mmadụ kutara ekuta ok so mgbe o meziri attack ọhụ ya ya just na-aga na-emebisi na-emebisi ihe so ọ bụgwo joint ọhụ a na-akpọ ha synovial joints so ị ma a bịa nga njiji ka m gbokwara nkenke ka m nwa m akọwatụ you know so a bịa na njiji ọkpụkpụ you know nga ọkpụkpụ na ọkpụkpụ ihe ọ bụ ọkpụkpụ ihe ọ bụrụ joint ihe ọ bụrụ ọkpụkpụ so a bịa a na-enwe enwe ihe a na-akpọ cartilage you know so ha niile for rheumatoid ha niile dụsị emebisi emebisi ma cartilage ọhụ n'onwe bụ ihe na-ecushion ọkpụkpụ

so ọ bụrụ ndị ihe mmụta enyochana hụ otu ọhụ akwa na-adụ akwa ibe white ya ọhụ ị kụwa ya akwa ibe white ya ọhụ otu ọhụ ọ na-adụ sticky ọhụ otu ha synovial fluid ọhụ na-adụ so a bịa na rheumatoid arthritis synovial fluid ọhụ na-adamage you know so ya abịa efesa efesa so damage egwu so then cartilage ọha damage inflammation mbụ na ihe ọzụza ọkpụkpụ ọhụ gwo akụkụ nga ọhụ gwo a na-aza aza but so ihe dị njọ bụ na rheumatoid ọnwa nwere ike ime affect ahụ mmadụ niile ka m kpọ ya so from isi ruo n'ụkwụ you know so mm, unlike nke osteoarthritis na-efocus more na joint ọhụ gwo e use-uru ihe ukwuu nke rheumatoid ọ nwụrụ si ike ma joint wo ma mm, ahụ mmadụ nga dị iche iche ma anya mmadụ nga dịkwasị iche iche nwere ike ime affect so anyị ekwuola ihe nwere ike ịkpatara ya mmadụ as in ihe ọhụ gwo m kpọtara aha before then oke echiche kwa ọ bụrụ na ọ dị ihe merụ n'ahụ mmadụ mee ya oke oke ihe emetụta ahụ mmadụ ọhụ maọkwa na oke echiche emetụta ahụ mmadụ ọhụ so physical or emotional stress then ụmụ nwanyị kwa ọ na-emekarị ụmụ nwanyị karịa then ọ na-emekarịkwa ndị ka ndị ka na-etolite etolite asị maọbụ middle age you know, ndị dụsụ young to like middle age unlike eh, osteoarthritis ah, eh, bụ mostly ndị dimkpa ka ọ na-emekarị so nke ọ bụ ndị ka dụtụkwa young na-erukwa middle age you know? so um ihe e nwekwanụ ike asụ ndị ihe ibi eji matakwanụ na onye ọbụ na o nwere ya okay so onye ọbụ nwere ike teta n'ụtụtụ ya adụ so stiff ịghọtala um, but ọ bụrụ ya zuo ike ntakịrị zuta ike o nwere ike ya adụ mma unlike nke osteoarthritis ọ mgbe onye ọbụla kagburu because ọkwa na ọkpụkpụ wear and tear ya ọhụ gwo ma onye ọbụla kacha gwoo ọkpụkpụ ọhụ ike agwụ ya mana na ahụ egbutasịwa mgbu so nke osteo na-emekarị ma arụcha lọta but nke rheumatoid ọhụ bụ itetahụ n'ụtụtụ you know nga niile adụ so stiff and weak um so then abịa nwa ogwo ihe a na-akpọ ndị bekee akpọ na ya joint um deformity so ihe ọhụ bụkwarị ma ya gaminwe mgbe ụfọdụ ọ na-ara ahụ achọpụta na mmadụ nwụrụ rheumatoid arthritis so ọ bụrụ ya gaminwe as in na onye ọbụ nwụrụ ya bịa ṅụwa ọgwụ mgbe ọ bụ o mebisitụgwola ụfọdụ ọkpụkpụ gwo ga-ahụ otu ọkpụkpụ si higbe ya gwo okay so ọ dụgoso ọtụtụ ha dụgwo n'iche iche ọ nwụ nke a na-akpọ claw toe so mbụ mkpụrụ ụkwụ the smaller toes ọhụ o nwere ike ya bendie bendie gwa ebendie like claw so then o nwekwa nke a na-akpọ ma ọ bụ ulnar drift you know so eka mmadụ ahigbe duru otu higbe otu you know so um then mgbe ụfọdụ kwa i lee mkpụrụ ụkwụ mmadụ especially nke mkpụrụ ụkwụ ukwu ọhụ ị nwere ike lee mkpụrụ ụkwụ ukwu ọhụ ga-ahụ e nwere otu o si higberu ga-ahụ ọkpụkpụ ọkpụkpụ ọhụ ga-ahụ nge ọkpụkpụ mkpụrụ ụkwụ ọhụ nufutara ya ụkwụ ọhụ ahigberu you know then e nwekwa nke a na-akpọ swan neck you know so nnụnụ ọhụ a na-akpọ swan so o nwere ike ị ga-ahụ nga aka mmadụ higberu otu ọ bụ okay so ya ebende so the base and top joint of the finger ebende downward nke nke so ya aka mmadụ ahigbe ya gwa otu nke um then o nwekwa nke na-emekwa ha akpọ ya ụfọdụ akpọ ya Z thumb makwanụ hitchhiker's thumb so ga-ahụ nge mkpụrụ aka especially nke nke ọnwa kwa ga-ahụ nge ọ higberu higbe almost chọwa ịdụ ka Z you know hihigbe so ọ rheumatoid ọ na-emeso mmadụ like higbe ihe ọkpụkpụ mmadụ ọ ya bụ one of the big things kwa ị nwere ike ịhụ and then um, ọ bụrụ i metụ nge njiji ọhụ aka o nwere ike ịdụ warm because remember all inflammation inflammatory process unlike nke arthritis you know so o nwere ike dụ warm dụ red you know na-achatụ uhie uhie okay and then bịa zaa kwa aza ihe ọdọkwa bụ na ọ na-adị eme ọ bụrụ because ọ inflammatory process n'ahụ ọ bụrụ na o mere ọkpụkpụ ibo ọ bịa eme ọkpụkpụ ibo otu mgbe ọ bụ ya mee ikpere eka anya ọ bịa eme ikpere eka ịcha unlike nke osteoarthritis nwere ike ime otu ọ bịa eme nke ọdọ then e nwekwa ihe a na-akpọ um Sjogren's syndrome ma ọ bụrụ ndị bekee so nwekwanụ anya mmadụ abịa dụ dry onye ọ bụ asị na o nwe dry eye na anya ọhụ adụsụ dry ya ọdụbasị ihe ọnwa ndị ha na-akpọ anya mmiri dị ya na ịma nna ọdụ ya dụ dry you know o nwere ike sef na-ahụ ụhụ sef and then um, mouth kwa you know so all those mucous membranes ọnụ mmadụ nwekwara ike dụkwa dry mmadụ nwere ike na-efili like a numbness tingling burning sensation ma n'aka ma n'ụkwụ ụfọdụ na-akpọ ya ma ọ bụ tata nkwụ nwere ike onye ọ bụ efidiwe like that okay so ya so ihe niile ọ bụ ihe mmadụ nwere ike ịhụ ya ya mata you know ụwa ahụ nwekwara ike bụ na onye ọ bụ nwe rheumatoid arthritis okay otu esikwa na-achọpụta ọ bụrụ mmadụ gaa ụlọ ọgwụ anyị nwere ike abịa mee x-ray you know bịa wuru meshin bịa nyogwo nyogwo ọkpụkpụ ọhụ ma ọkwanụ nke a na-akpọ MRI nwekwara ike yuzo ya okay then eh, o nwe ihe a na-akpọ rheumatoid factor ọ bụrụ a gaa mịrị ọbara onye ọhụ cheki abịa hụ na ọ dụ positive abịa hụ ihe ọhụ a na-akpọ um, rheumatoid factor okay so enwekwụsị ihe dị iche iche you know

emegwo test ọhụgwo dị iche iche iji mara um, then o nwekwa newer test nke ha na-akpọ anti-ccp test anti-cyclic uh, citrullinated um, peptide antibodies okay antibodies produced by the body so ọ bụrụ na onye ọbụ nwere rheumatoid arthritis maọbụ okpo omena ọhụ eme that um, ccp test okay so ewere ya chọpụta so ọ bụ na mmadụ nwe antibodies ọhụ n'ahụ ya okay ọ bụ na mmadụ nwere rheumatoid arthritis ọ bịa enwe those antibodies so a bịa ejide ya chọpụta dụ sure na onye ọ bụ nwe rheumatoid arthritis dịkwanụ ihe mmadụ nwere ike ime iji yetụrụ ndụ ya aka ma ọ bụrụ na onye ọbụ nwere uh, rheumatoid arthritis well otu m sikwa kwuo mgbe m kwuru ihe gbasara osteoarthritis you know bụ ogbu na nkwonkwo so abịakwa na nke okpo omena ọnwa maọbụ ọrịa ọkpụkpụ maọbụ rheumatoid arthritis ndị oyibo na-akpọ ya ọkwa onye ọbụ iche ihe ọbụla bịa enyere mmadụ aka o ma nke a na-ete ete o maọbụ iyuzu ice maọbụ warm compressor you know nke besa awọkụrụ mmadụ you know for comfort because ọ bụ adụ ya ya bụ na ọ na-eme mmadụ ọ bụ ihe a na-agwọ agwọ ọ ihe a na-amanage amanage okay ọhịa na o nwe ọgwụ a bịa aṅụ asị na rheumatoid arthritis na ọ laala kpamkpam then you know um ndị ihe ọ dụ otu a na-agbanye egwu mmadụ ha agbanye egwu na-egere you know ụdị ihe ọhụ nakwa enyekwara ndụ aka um, okay avoid smoking ịgba ọsọ ịgba ọsọ ma ịhụ ịhụ nga a na-ese anwụrụ ọkụ anọna nso aṅụkwala na ọ bụrụ na ị na-aṅụ ya jisi ike you know jisi ike kwụsị ọ dụghị easy ịkwụsị maka ọ habit you know um, so and onye nwanne ya ghọtara ya bịa duhie onwe bịa dụ used to enwe ya so ibreak that habit you know ọ dụcha easy so ọ encouragement so ime avoid the smoking okay um imaintain healthy weight okay so ọ bụrụ na onye ọ bụ vuru ivu ya wụchatụ then ijisi ike na-emekwa exercise ahụ bịa ekwe onye ọ bụ but ọ bụghị ime nga ị bịakwa emerụ onwe ahụ maka ọkpụkpụ ọhụ you know o nwegwo nsogbu but ijisikwa ike na-emegharị ahụ na-erikwa nri dụgwo sọ mma na-eri nri dụgwo mma fruits and vegetables na-eme avoid nri e mere process vu oke nnu nke makwanụ nke vu oke sugar you know all those packaged foods e megwuru process emegwe ya avoid um, then ọ bụrụ onye na-aṅụ mmanya ya wulatatụkwa aka hafụ ịna-aṅụ oke mmanya then ịnakwa enye ụmụrụma a mụrụ ọhụrụ ara nadụkwa enyere ha aka ọ bụ enyekwara ha nwa aka so that ka ha ka o nyere ha aka ka ha hafụ idevelopụ rheumatoid arthritis um so ọ gwụkwala na ya ka ọ ha then a bịa na ihe gbasara you know medications e nwegwunụ sọ ọgwụ dị iche iche mmadụ nwere ike ịṅụ ma but nke ahụzi onye ọ bụ bịa agakwuzi onye dibịa e checkie mara ọgwụ nke bịa eyeri ya aka then onye ọ bụ a na-aṅụ ya um, then uh, mgbe ụfọdụ you know e nwego surgery dị iche iche a nakwa eme but surgery na-abụkarị you know the last resort then ọ bụ na onye ọ bụ iuse cane maọbụ walker you know maọbụ mkpaka maọbụ mkpara eji aga ije ọ bụ na ọ bịa help ya onye ọ bụ ejisi ike na-ehelp ma otu a na-emepegwokwa maọbụ ihe dụ ka container maọbụ you know komkom ọ bụ na o nweru ihe onye ọ bụ bịa ejidu instead of iji aka because o nwere ike na-ara ya ahụ imepụ ọ bụ na ọ dụ ihe ọ bịa ejidu makwanụ kpọọ mmadụ ka e mepụrụ ya ahụ okay so ọ gwụchakwala na ya bụ otu ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa so o nwekwa ihe ị chọrọ itinye gị etinye o nwee ihe ị chọrọ ideba gị edeba ka anyị na-akọ na-enyere onwe anyị aka ọ ga-aha nwa otu a n'ụbọchị nke taa ngwanụ ka ọ dị ka emesịa